Dia dhaoibh, is mise Daithí de Buitléar ó Na Gaeil Óga, cumann CLG lán-Ghaeilge Leamhcán. Díreach chun cúpla nóiméad a thógaint le míniú conas gur féidir linne tacú le bhur bpáistí a mbarrchumas a bhaint amach tríd an spórt agus an Ghaeilge. So, cé sinn? Is cumann CLG lán-Ghaeilge é Na Gaeil Óga atá lonnaithe i Leamhcán in Iarthar Bhaile Átha Cliath. Bíonn tuairim is caoga faoin gcéad de na páistí i Gaelscoileanna Leamhcán ag imirt linn. So, tá seans nach bhfuil tú tar éis cloisteáil fúinn cheana, sin toisc gur club sách nua sinn. So, níl muid ach ar an bhfód le foirne faoi aois ó 2014, ach san ama sin is muid an cumann spóirt is mó fás in Éirinn. So cén fáth gur ann dúinn? So tá rud i gcomónta ag an spórt agus ag an nGaeilge, sé sin de réir mar a théann páistí in aois go n-imíonn siad uathu. So má siúlann páiste isteach ag club spóirt amárach, níl ach seans daichead faoin gcéad go mbeidh siad fós ag imirt an spóirt sin faoin am a sroiseann siad fiche dó bhliain d'aois. Agus is dócha gurb ionann an scéal leis an Ghaeilge. Do páistí atá i nGaelscoileanna a bhfuil Gaeilge líofa acu, Níl ach seans an-bheag go mbeidh ról lárnach ag an nGaeilge ina shaol, rud atá an-bhrónach agus is minic a chloiseann tú tuismitheoirí a rá nach mór an trua nach bhfuil aon áit ann do mo pháistí Gaeilge a labhairt lasmuigh de scoil agus nuair a fágann siad an scoil. So tá muidne ag athrú an scéal seo. Creideann muidne tríd cultúr taitneamhach a chruthú, ag úsáid an spóirt agus an Ghaeilge, gur féidir linne páistí a choinneáil ag imirt spóirt agus ag úsáid an teanga mar chuid normálta dá saol. So céard a dhéanann muidne atá difriúil ó chumainn spóirt eile? So tá go leor cumainn amuigh ansin agus díríonn siad ar bhua em agus ar torthaí ar an pháirc ó aois an-óg. Is dócha tá muidne an-difriúil sa mhéid is cuireann muidne béim ar thrí rud. Taitneamh, sé sin go bhfuil gach páiste i gcónaí ag baint taitneamh as na rudaí atá idir lámha. An Ghaeilge, sé sin go bhfuil muid ag labhairt Gaeilge agus ag déanamh rudaí trí Ghaeilge le gur féidir le na páistí a chuid Gaeilge a úsáid lasmuigh den chóras oideachais. Is uimhir a trí go bhfuil gach páiste ag fás agus ag forbairt agus sin rud mór, tugann muid tús áite do forbairt an páiste ar an páirc agus as an páirc thar torthaí. Agus tá sé seo ag obair. So an gnáth club spóirt in Éirinn faoin am, na páistí atá ann ag 8 bliain d'aois, faoin am a bhfuil siad 12 tá 25 faoin gcéad acu tar éis fágaint. As na páistí a bhí againne nuair a bhíodar 8 bliain d'aois atá anois 12 nó níos sine, tá níos mó ná 90 faoin gcéad acu siúd fós ann. Agus is dócha, seo an mór-rud a dhíríonn muidne air, conas páistí a choinneáil ag imirt. Agus an sprioc atá againn ná seachtó cúig faoin gcéad de na páistí a thosnaíonn linn, a choinneáil ag imirt go aois fásta, agus go cothóidh muid caidreamh fad saoil leis an spórt agus leis an teanga. And is dócha, just chun comhthéacs níos leithne a thógaint ar seo ar feadh soicind, seo mar a bhreathnaíonn slánú na Gaeilge So tá an pobal is mó de chainteoirí laethúil Gaeilge lasmuigh den Ghaeltacht cruthaithe againn ó bhunú an Stáit. And seo an fáth go bhfuil tráchtairí mór le rá cosúil leis leis an Ollamh le Gaeilge i UCD tar éis a rá gurb ionann sinn agus an rud is tábhachtaí atá tarlaithe ó thaobh na teangan de le breis is céad bliain anuas. And tá buntáistí mhóra ann do na páistí as an páirc freisin, Dar le taighde atá déanta ag DCU, na páistí a imríonn le Na Gaeil Óga, beidh níos mó muiníne agus cumas sa Ghaeilge acu, rud a chabhróidh leo a mbarrchumas a bhaint amach ar scoil. So, b'fhéidir, tá tú ag rá, tá seo go hiontach, ach an gá dom Gaeilge bheith agam mar thuismitheoir? So, an freagra ná níl. Agus muna bhfuil fonn ort aon Gaeilge a úsáid linn riamh, sin go breá. Ach má tá Gaeilge agat nó más maith leat Gaeilge a fhoghlaim, Cuireann muidne gach tacaíocht ar fáil duit le gur féidir leis an Ghaeilge a bheith lárnach i do shaol freisin agus ní amháin i saol na bpáistí. Cúla Búla, So b'fhéidir tá tú ag rá ach tá ceist amháin eile agam, bhfuil sibh actually go maith ag an spórt? Em so le deich mbliain anuas tá Na Gaeil Óga tar éis sé ardú céime déag a bhaint amach i spórtanna difriúla ag leibhéal fásta. Tá obair ollmhór ar siúl againn leis an gcaighdeán cóitseála is fearr in Éirinn a chur ar fáil do na páistí agus muid ag déanamh an-dul chun cinn leis sin a dhéanamh agus barrchumas a bhaint amach ar an bpáirc agus as an bpáirc. So, cool. Sin é. Má tá tú ag iarraidh teacht ar an aistear linn, bí i dteagmháil liom ar 083 305 8326. Go raibh míle maith agat. Tóg bhog é. Slán.